Général Salif Traoré ale yɛrɛ de nin laada sigi a ka kunnafonidilaw n'a ka kabinɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sango k'a fɔ lakana ye fɛn dɔ ye maa fila b'a kɛ anw kunnafonidilaw anw bɛ kunnafoni di a yɛrɛ ka gendarme n'a ka polisiw olu fana bɛ kunnafoni di tubabukan na an b'a fɔ o de ma ko information ani renseignement ni nin fɛn fila in sɔrɔla jamana kɔnɔ jamana bɛ basigi walasa an tɛna nin kuma in bila dagagirinda la bi n'a ma ɲa olu yɛrɛ de ye nin laada in sigi ko ni fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ ale bɛna kunnafoni d'an ma k'o sababu kɛ ni lakana sabatira fɛn bɛɛ de bɛ lasabati i kɛra perezidan ye o i kɛra minisiri o baganmarala o maa o maa n'i bɛ baara la jamana kɔnɔ ni lakana ma sabati foyi tɛ yen o de y'a to ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana in kɔnɔ maa don a y'an kunnafonidilaw a y'an bonya a y'an makaran k'o sababu kɛ an minnu tulo bɛ an ka arajo minnu sogolen don ɲɔgɔn na u bɛɛ bɛ yan an bɛna minisiri ɲininka n'a ma ɲa ɲinan kalata bɛ kɛ hukumu min kɔnɔ bɛɛ jɔrɔlen don min na ale fura sɔrɔla k'o sababu kɛ baara in a ma daminɛ bi an ye arajoso caman kɛ bi turu sera ne ma bɛɛ ni i garisɛgɛ walasa n bɛ hakɛto ɲini n kɔrɔkɛ ninnu fɛ madu dunbiya bɛ yan jose tarawele bɛ yan n'a ma ɲa aw nana ne de fɛ yen ne y'aw bisimila kuma kun fɔlɔ y'aw de ta ye madu arajo minnu sogolen don an na an ka lamɛnjɛkulu hakili lajigin an ka general salif tarawele k'a ɲininka parce que o sababu ye mun ye maa mugan ni naani minnu yamaruyala k'a fɔ k'u ka fanga ɲini u ni lakanali ka kan an minnu fana bɛ kala ta u ye an fana n'a ka kan aw bisimila anw de bɛ ba la anw de bɛ fa la kɔrɔ madu bisimila Eh, an b'a fɔ awuzubilahi mina shaitan rajim bisimilahi rahman rahim a barika ala ye ala ye bi yira anw na kuma in tɛ kuma lankolon ye minisiri general euh, salifu tarawele a ye laada min sigi laada in a nɔ yera san kelen san fila fɛn kelen lakana kuma kuma nɔgɔn tɛ jamana si tɛ dugukolo kɔ kan bi i dɔgɔya n'i bonya ni lakana tɛ gɛlɛya ye i bolo bi bɛɛ b'i ka fɛɛrɛ de tigɛ min bɛ se k'a to i ka jamanadenw bolola hɛrɛ wa n'u nikun o bɛ se ka sabati cogo min na a bɛ se ka tanga cogo min na general salifu tarawele a y'o baara min kɛ ka na se bi ma bi ye donba dɔ ye tuguni ka d'a kan kalata waati jɔrɔ fɛn fɛn bɛ jamanadenw na jɔyɔrɔtigiw la o ye e ko jamanadenw u na se ka taa ka kala ta hɛrɛ ani baden na wa e ko lakanabaliya u hakili la ko lakanabaliya bɛ ni lakanabaliya bɛ yen ko e ko kalata in dɔw yɛrɛ nana a jateminɛ ko e ko a na bɔ wa mɛ tigila o ye mɛ da ye n dɔgɔw ni a bɛɛ yɛrɛ ye ne dɔgɔ ye yan général tɛ dɔgɔ ye ka d'a kan hali n'i den kɛra faama ye i b'i magan a ye o waati la général an bɛ barika d'i ye i ni ce nin cɛsiri in na jamana denw ye i ni ce nin cɛsiri na jamana ye jamana denw b'a dɔn ye ɲininkali fɔlɔ ye min ye bakuruba ɲininkali don jose i ka yamaruya kɔnɔna la an bɛ kalata an b'a waati la an donn'a kɔnɔ kaban lakana bɛ bolo jumɛn kan aw bolo bakuruba kuma la o kɔ ɲininkali wɛrɛ misɛnmaninw bɛ bɔ nin kɔnɔ a kɛra jamana cɛmancɛ ye kɔrɔn ye o an kan bɛ jamana kuru kara bɛɛ lajɛlen ma général i bisimila n ka foli b'aw bɛɛ ye aw minnu bɛ salle kɔnɔ yan nɔ ni a y'a fɔ cogo min na a bɛ kalo caman bɔ sisan waati waati an bɛ to ka sigi aw bɛ ɲininkali kɛ anw na an b'a essayer ka jaabi d'aw ma walasa malien minnu mali kɔnɔ ani mali kɔ kan u ka dɔɔni faamuya an bɛ fɛ ka minnu kɛ la ee kalata bɛ senna jamanatigi kalata de don ee démocratie la ale de ka girin kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a dɔn a bɛ ka kɛ cogo min na ɲina a bɛ ka kɛ lahala min kɔnɔ ɲina a ma nɔgɔ ee fɛn min ye lakanabaliya ye a ko a bɛ senna ni mɔgɔ ko bi ko foyi tɛ mali kɔnɔ o tigi kɔrɔ ye k'o tigi t'a fɛ ka tiɲɛ fɔ o de y'a to depuis kalo damadama ni sisan an ye jɛkulu dɔ sigi sen kan an b'a fɔ min ma ko commission nationale de sécurité tubabukan na o ye jɛ ye sisan eh, k'a daminɛ sécurité la gendarmew ni polisiw ni gardiw ni protection sapeur pompiers ka sɔrɔdasiw fara o kan ka tila ka ministère administration minnu bɛ élection yɛrɛ eh, ko ɲɛnabɔ olu b'o la affaires étrangères b'o la minisɛri wɛrɛw caman wɛrɛ b'o la tila ka na fara jɛkulu minnu bɛ mali la bi n'u bɛ k'an dɛmɛ n'a bɛ fɔ ma nations unis mɔgɔw n'a bɛ ni tubabuw ka sɔrɔdasiw minnu bɛ yan faransi ka tila ka an ni minnu tun bɛ mankan na fɔlɔ sisan n'an bɛɛ ye accord signé ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ minnu ma ko cosignataires olu fana b'a cɛma donc nin bɛɛ de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ hakilina kelen na walasa an bɛɛ bɛ se mɔgɔ mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na bɛɛ bɛ se ka dɛmɛli kɛ walasa an bɛ se k'a to kalafili bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ baasi ma bɔ a la donc jɛkulu in o fɛɛrɛ in bɛ sen na a mɛnna an tɛmɛna guvɛrinɛriw fana fɛ marabolo ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ ko u n'u ka finitigi minnu b'u ka yɔrɔ la ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu nin ɲɔgɔnna dɔ sigi yen fana région ka niveau la u b'u ka baara kɛ k'a bila ka na a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan yan jɛkuluba in na min bɛ Bamakɔ yan nɔ n'o bɛ anw yɛrɛ ka bolo kan donc o baara de bɛ sen na a bɛ kalo caman bɔ bi kɔni fɛɛrɛ caman tigɛlen don an ye mɔgɔ caman de jateminɛ minnu ka kan ka baara kɛ nin sen fɛ walasa nin ko in bɛ se ka kɛ cogo min na k'a sɔrɔ baasi ma k'a la o de y'an ka laɲini ye. Ɲɔgɔn yɛrɛ cɛ muso n b'aw hakili lajigin ko nin tun ye Mali dun dɛ o bɔra Duturu du la an kɔrɔkɛba dɔ n'a ma ɲɛ ale y'a ɲama filifa Jose tarawele ale fana bɛ yan nɔ ale bɛ bɔ arajo ɲɛtaa la jinɛbilen bɛ yan ale ka taa jinɛ sababu kɛ Ayidara ale geseko ye Antoine Kɔnɛ ale tun bɛ egilisi la ale bɛ bɔ Renouveau la baba tarawele ale ye musow na fasabaga ye gintan ani ne yɛrɛ dɔgɔnin Jawu ale bɛ bɔ maliba FM na ne yɛrɛ ye RFM ka cɛbɔ ye kɔrɔ jɔse n'a ma ɲɛ an bɛ taa kɔrɔ kunda de madu mana kuma ta ka bɔ yen a bɛ di de ma an bɛ minisiri fo sabu bamananw ko ten ko yɛrɛ baara yɛrɛ ci n'i y'a kɛ ka ɲɛ an yɛrɛ an fasoden kelenw don an jamanaden kelenw don an bɛ se k'a fɔ an bɛɛ b'an faso fɛ nka mɔgɔ min bɛ baara la n'a ye min kɛ n'o ka ɲi o fɔli ye wajibi de ye minisiri y'a jira k'a fɔ aw ye kulu dɔ sigi min ka baara ye ka ɲɛɲini kɛ fɛɛrɛ minnu ka kan ka tigɛ kanako la mali fan tan ni naani fɛ i yɛrɛ ko ten ko an kelen tɛ dɛmɛbaaw b'an na o ye diɲɛ sɔrɔdasi minnu b'an ka dugukolo kan faransi ta b'o la cogo min diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnyalenw ka kulu in bɛ o la ten hali minnu tun bɛ yen n'an n'u tun bɛ kɛlɛ la nka n'u diɲɛna k'a fɔ an bɛɛ ye faso kelen ye minnu fana ko k'u ka jamana kɔlɔsi ni n'u ni jamana jɛra ka bolonɔbila kɛ sɛbɛn na nin bɛɛ ka baara ye kanako ye nka o n'a ta bɛɛ i b'a kalama k'a fɔ kɔsa in na an ye kibaruya dɔ mɛn ka bɔ jamana kan an tɛna jamana in tɔgɔ fɔ olu y'an dɛmɛbaaw ye ni olu taara fo k'a fɔ k'olu dan t'a la k'a fɔ ko an ka jamana in kɔnɔ yan ko fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ an ka jamana fɛ ko ale dan t'a la k'a fɔ ko u fɛɛrɛ tigɛ ninnu bɛ se k'a to an ye se ka an ka jamana fangasigi kɛ ne yɛrɛ kɔni kabini n ye kuma in mɛn dɔrɔn n ko ni n ni minisiri ye ɲɔgɔn ye don min n b'a ɲininka o kuma min fɔra a olu y'an dɛmɛbaw ye olu n'an bɛ kɛnɛ kelen kan olu bɛ tila ka nin fɔ a kɛra i n'a fɔ an bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ ko anw t'an sɛbɛ la i ci ka ɲininkali la e ma kuma nin fɔ ka ɲa mais i kan bɛ faransi ka député dɔ de n bɛ min fɔ k'a fɔ o député in ka kuma ni faransi gouvernement ka kuma tɛ kelen ye n'aw hakili b'a la premier ministre bɔra yen nɔ sɔnni tile ka kuma ka se mais premier ministre ni faransi premier ministre sigira ka kuma faransi premier ministre ye min fɔ aw y'a mɛn faransi président yɛrɛ ye min fɔ aw y'a mɛn olu de bɛ faransi gouvernement de bɛ décision ta ni cɛ min kumana tan a bɛ assemblée de la faransi commission défense mais mɔgɔw sɔrɔla minnu ye a jaabi min tɛ anw ye parce que bɛɛ n'a ka baara de don u ka sɔrɔdasi minnu bɛ olu na baara kɛ u ka sɔrɔdasi minnu bɛ barkhane na minnu bɛ minusma na olu ni anw baara kɛ minnu fana bɛ eutm na minnu bɛ eucap la u bɛɛ ye tubabuw ka jɛkulu ye jɛkulu minnu bɛ mali kɔnɔ yan ka an dɛmɛ an dun bɛ baara kɛ olu b'a dɔn min bɛ ka kɛ u ka sɔrɔdasiw bɛ ka sa yan terroriste ka baara la walasa ka jamana in dɛmɛ ani walasa ka bande sahélo-saharienne bɛɛ dɛmɛ a ka kuma in balala an na a ka kuma in tɛ teriya kuma ye n y'a fɔ cogo min na yan t'a jaabi yɔrɔ ye a jaabira ka ban donc a tɛ komi na sɔrɔ i b'a ka kuma de baba tarawele musow tɔgɔ la n'a ma ɲa k'u se faamuyali sɔrɔ olu la e bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ minisiri ye n'a ma ɲa kalata tuma sera denmisɛnninw ni musolakaw e olu ka lafasabaga ye sac se ni ce an ka foli bɛ fɛn o fɛn tulo b'an na arajoso ninnu bɛɛ lajɛlen sanfɛ an bɛ minisiri fana fo ale mun ye nin hakilina in sɔrɔ k'a fɔ k'an ka se ka jɛ ka kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ mun n'a ni kɛnɛ classique tɛ kelen ye parce que minisiri mun ye mun bɛ jigin ka na duguma ka sɔn arajo privew ka fɛn ma a ka dɔgɔ donc a y'a kɛ an ko ko a kɛra innovation dɔ ye an ka jamana in kɔnɔ donc ne ka ɲininkali ye mun ye monsieur le ministre aw ye a fɔ aw ka kunnafoni dɔw la ko aw bɛna minnu bɛna kɛ cɛbɔw ye ayiwa aw bɛna u lakana aw y'a fɛɛrɛw tigɛ mais n ma mun mɛn jamanaden minnu kan ka taa kala ta u ye n'u bɛ bɔ élection yɛrɛ don olu fana ka lakanani bɛ kɛ cogo di ka fara ninnu ta kan an ye jɛkulu ko bi fɔ joli sigira ka sira kan kosɛbɛ kosɛbɛ an ye jɛkuluba min sigi n y'a fɔ n k'a bi région bɛɛ la gouvernɛriw kɛrɛfɛ ka tila ka na jɛkuluba dɔ sigi bamakɔ yan min bi an dɛmɛbaaw ani minisitɛriw mɔgɔw bɛɛ sɔrɔdasiw fara zandaramu fara polisi ni garidi ni sapɛri pɔmpiye a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ani service renseignementw o jɛkuluba min bɛ yan nɔ olu ta ye de walasa an bɛ se ka mɔgɔw bila yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn mali yɛrɛ fan bɛɛ fɛ walasa maliyɛnw bɛ se ka taa bɔ ka taa kanpaɲi suivi walasa maliyɛnw bɛ se ka sigi so cogo min na election don u bɛ se ka taa u ka kalafili kɛ cogo min na anw bɛ se ka na ni lɛminiw ni fɛnw ka taa u kan ka taa yɔrɔ min na cogo min na o de ye fɛɛrɛ bɛ tigɛ yen nɔ mɛ an ye ko kura min kɛ ɲinan o de y'a ye k'a fɔ minnu kan bɔ k'u bɛ fɛ ka kɛ k'u bɛ jamanakuntigiya ɲini a kelen kelen fɛn fɛn n'a ye ɲininkali kɛ an na an bɛ mɔgɔw d'a ma a bɛ fɔ min na tubabukan na garde corps garde rapprochée jagoya tɛ mɛ ni fɛn fɛn ɲali kɛ an b'a di o de ye kura ye sinon an ye min fɔ tan san o san élection fɛn fɛn na o bɛ kɛ o mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ dɔɔni mɛ nin tɛ mali élection fɔlɔ ye mali ye élection caman de organiser jamana caman bɛ yen bi an kɛrɛfɛ yan ni minnu b'a an dɛmɛ la an ye min kɛ u ma kɛ siɲɛ fɔlɔ tɛ nouveauté ye min ye c'est que camancɛya in na mankan cayara yen dɔɔni ka bɛn ani élection tɛmɛ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ an yɛrɛ delila ka plan minnu fɛnw ko fɔ aw ye n ka ɲɔgɔn dama camancɛ kama olu tun ma u ka san bɛɛ sɔrɔ donc élection nana se o de bɛ se k'a to ɲinan ta ni tɔw ta tɛ kelen sinon a ka kan ka fɛɛrɛw ka kan ka tigɛ cogo min na nin t'an siɲɛ fɔlɔ y'an ko de don commission bɛ kɛ région na dɔ bɛ kɛ national la olu de baara kɛ ten cogo la n y'a fɔ cogo min na n bɛ segin a kan ɲinan ta ye min ye candidat fɛn o fɛn n'i ko k'i mago b'i yɛrɛ protection na an bɛ mɔgɔ di ma parce que mɔgɔ b'an bolo an ye minnu labɛn o kama depuis sommet Afrique France la depuis sommet Afrique France la an tun ye mɔgɔ kɛmɛ wolonwula former ka aw bɛɛ y'a ye sommet Afrique France kɛra cogo min na Ala y'an dɛmɛ a ɲɛna fo ka a bila baasi foyi ma k'a la mɔgɔ minnu n'an y'u labɛn o kama olu b'an bolokɔrɔ hali bi an y'u caman wele k'u labɛn tuguni ni mɔgɔ min ko bi mɔgɔ di n ma an b'o di aw ka kunnafoni na ka se bi ma mɔgɔ mɔgɔ saba ɲɔgɔnna ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ an ye k'u mago b'a la an ye mɔgɔ tugu kaban baba eh, ko kandida mɔgɔ mugan ni naani a bɛɛ bɛ lakana maliyɛn miliyɔn tan ani seegin ko a bɛɛ bɛ lakana

ɛɛ maa tan ni don bɛɛ kana bila k'i saya don kɔnɔ ne dɔgɔnin tun bɛ ka n ka mobili boli kununko mariyaji la ɛɛ polisiw y'a minɛ ayiwa min y'a minɛ n ko a ka telefɔni d'a ma n ko a t'a dɔn ko generali salifu denkɛ de ye ne ye wa a ko yɔrɔnin bɛɛ ko ni generali salifu denkɛ don ko i kana maa wɛrɛ si tɔgɔ fɔ bilen k'o kama ko n bɛ mobili d'a ma ka d'a kan a ye min kɛ anw polisiw ye a kɛra pɔnkɔrɔ yɔrɔ la jigida la n ko salifu denkɛ de ye ne ye vieux ble an ka mɔbili donc k'o foli k'a ye sisan n bɛna ɲininkali min kɛ o ye lakanako la yɔrɔ diɲɛ kɛlɛbolo magwɛnbaw olu b'an fɛ yan minisima bi yan barikani bi yan élection ko in na lakanako la olu jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye ka fara an yɛrɛ ka cɛfini tabaw kan o ye n ka ɲininkali ye ni kuma sakisi ye kuma dɔw fɔ sisan jɔnjɔn na lakanali nin y'an ka an ka jɛkulu min sigira a mɛnna an bɛ ɲininkali kɛ an bɛ fɛnyaw fɔ i n'a fɔ lakanali mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ a y'a da ka sunɔgɔ an b'aw lakana foyi tɛ kɛ ne t'o fɔ an bɛ fɛɛrɛ de tigɛ walasa foyi kana mɔgɔ sɔrɔ mais fo mɔgɔw k'an dɛmɛ mɔgɔw k'u kɛcogo falen Mɔgɔw ka an ka kumaw lamɛn n'an ye kunnafoni min di n'an ye ladilikan min di mɔgɔw k'o lamɛn an bɛɛ de bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa an bɛ se k'a kɛ cogo min mɔgɔ basi kana mɔgɔ si sɔrɔ mais n'i y'a fɔ k'a fɔ finitigiw bɛ yan u bɛna fɛn bɛɛ kɛ an tɔw bɛna jan b'o kɛ a tɛ ɲɛ ten cogo la donc n bɛ sinsin a kan hali bi n'an bɛna nin kunnafoni ninnu bɛɛ kɛ an bɛ nin baro ninnu bɛɛ kɛ o bɛɛ de b'a yɛrɛ ka mɔgɔw sɔn hakili la u k'a dɔn k'a fɔ par exemple n'a fɔra jama bɛ sigi ɲɔgɔn kan bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ i kan ka mun de tɔgɔ waati dɔ la embouteillage bɛ kɛra jamana dugu kɔnɔ komi kun ta ɲɔgɔnna ninnu na mun na bɛɛ pressé don bɛɛ bɛna ɲɔgɔn balabala mɔgɔ si t'a fɛ ka sira di mɔgɔ si ma o dɔrɔn bɛ lakanabaliya fɛn dɔ ye an b'a fɔ tɔgɔ min na insécurité parce que n'aw balabalana ka bɛɛ kɔlɔkɔ ɲɔgɔn na bɛɛ si tɛ se ka se ka bouger ko wɛrɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ Hali bi bɛɛ k'i hakili to yɔrɔ la k'a fɔ lakanali finitigi dɔrɔn ka baara tɛ an bɛɛ kɛcogo n'an kɛwalew o bɛ se k'a to baara bɛ nɔgɔya mɔgɔ wɛrɛ bolo an bɛ se ka ɲɔgɔn nafa cogo min et puis kɔnɔna na i ka i ka ɲininkali la n y'a fɔ cogo min na ninnu bɛɛ de bɛ k'an dɛmɛ ko mɔgɔ ma kuma fɔ bi fɔlɔ mɔgɔ hakɛ min kan ka don a la n delila ka ɲininkali dɔ delila ka ɲininka ko an bɛ mɔgɔ joli don a la ɲinan n y'a fɔ n ko an bɛ a bɛ se ka taa mɔgɔ ba tan ni kelen onze mille mais o ye an b'a fɔ min ma sécurité intérieure mɔgɔ dɔrɔn polisiw ni sapeur pompiers ni fɛn ani garidi mais n'i ye sɔrɔsiw fara kan ani mouvement signataire ninnu k'olu fara kan an bɛ se min ma bi bɛɛ k'a jɛ 30 mille kan ba bi saba ba bi saba o de ka kan ka don gɛrɛgɛrɛ kan ka mɔgɔw lakana o ni mɔgɔ minnu bɛ tugu garidi fɛngɛ kɔ kandidaw kɔ ani kɔsɔn ani institution wɛrɛ mɔgɔ b o tɛ fan fɛ o kɔrɔ k'a jirala k'a fɔ nin fɛn ta ni sɛbɛ ye fo ka dama mais walasa ka ɲa an bolo fo mali bɛɛ fana k'a bila k'o la k'a fɔ ye ye lakana lakana lakana mɔgɔ dɔ ye kɔnɔ bɛɛ k'o bila k'o la o la a bɛ ɲa parce que an bi yan aw de kama an bɛ fo wala wala min kɛra kunun jamabaw bɔra yɔrɔ caman na mais mɔgɔw bɛ y i kɛcogo dɔn a fɔra a ye don da in fɛ a y'a sigi a ye bɔ da in fɛ a kɛra basisu ma gosi dɔn an ka laɲini fo ka taa ban a ka kɛ cogo fini n y'a fɔ cogo min na jɛkulu fɛn fɛn bɛ yan n'u bɛ mali olu y'an dɛmɛ olu bɛn'an dɛmɛ minusma yɛrɛ y'a fɔ ka ban ko avion caman b'u bolo hali ni minnu y'u ka bɔ n'u bɛ fɛ ka taga yɔrɔ minnu na kɔnɔna la olu bɛ se k'u dɛmɛ k'u ta ka taa u bɛ ka anw yɛrɛ dɛmɛ k'an ka minɛnw ta ka taa k'an ka bulletinw bila ka taa ka taa n'u ye fanw fɛ u y'an dɛmɛ o bɛɛ la n'an bɛna u kɛ ɲɔgɔn kan fana u bɛna an dɛmɛ o bɛɛ la barkhane fana sanfɛ sanfɛla ɲanfan na b'an dɛmɛ donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yan bɛɛ de hakilila ye kelen ye k'a fɔ nin élection in a ka kan ka kɛ ka ɲɛ o de k'a fɔ ko ni élection kɛra ka ɲɛ dɔrɔn mali problème bɛɛ banna mais ni élection ma kɛ ka ɲɛ a bɛ dɔ de fara an ka problème kan donc an ka problème dilan dilan kelen kelen an ka taga o la o de ka fisa an bɛɛ ma radio kledu 101.2 madu dunbiya ale ye a ka ɲininkali kɛ An bɔra yen an sera Elhaji Jose Tarawele ma radio ɲɛtaa 103.3 ale ko ko ni ɲinan tɛmɛna ni Ala ni kira sɔnna san o san a bɛna wele bila kunnafonidilaw dɔ ma san o san an ka taa ɲɛ da alikaba kan Adama Jara bamanan don mais a kɛra seko ye a bɛ denmisɛnninw ka kumalaseyɔrɔ la bi n'an k'o ma ko la voix des jeunes 92.7 Mali ye jamana ye jamana min diinɛ bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kunun ne yɛrɛ ye n dɔgɔ antoine wele a ko k'a bɛ église la n'a ma ɲa eh, dunbiyalakaw hali n'a y'a sɔrɔ a mamadu tɔgɔw cayara sisan jose fana kumana baba kumana antoine e bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ minisiri dɔɔni nin waati ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen de ye kalata waati ɔ nka ne bɛ para ɲɛ kelen kɛ kununko kɔnɔ an delila ka barodɔlasigi dɔ kɛ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ani aw lakanabaaw a tun ye fɛɛrɛ dɔ sigi nanzarakan na an b'a fɔ min ma ko plan de sécurisation jamana camancɛ bolo fɛ nanzara k'o ma ko centre o baaraw daminɛna baaraw b'a la ka kɛ ɔ nka woteko nana don a kɔnɔ o ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye i y'i da maga olu bɛɛ la nka n'an ye an kɔtɔrɔmabɔ dɔɔni a y'o fɛɛrɛ minnu sigi o baara bɛ hakɛ jumɛn na i ni ce i ka ɲininkali la o plan in de bɛn'a to o de bɛ k'a to fana espoir b'an na c'est-à-dire an hakilila sigilen don k'a fɔ an bɛ se ka camancɛ in mara minɛ walasa mɔgɔw ka se ka wote parce que n'i ye sɔrɔdasiw ka côté fɔ k'a fɔ sɔrɔdasiw caman b'a la sɔrɔdasiw min b'a la ka ca ni ba tan ye plan bɛɛ bi camancɛ de la an ye plan de plan in senfɛ an ye a bɛ fɔ min ma ko poste de sécurité togoda minnu bɛ yen n'a sɔrɔ an ka mɔgɔ tun tɛ yen tuguni o yɔrɔ ye n bɛ exemple misali damadamanin fɔ an b'a fɔ togere kumbe jalube mɔgɔ minnu b'o yɔrɔ ninnu kuwakuru n'i nana segu yan fan fɛ i bɛn'a sɔrɔ mɔninpebugu bɛ yen sayi bɛ yen sokolo bɛ yen olu yɔrɔ ninnu finitigiw tun tɛ yen plan in de senfɛ sisan an ye finitigi sigi yɔrɔ ninnu bɛɛ la finitigiw sigilen bɛ yen dɔw fana bɛ to munumunu na an b'a fɔ a ma tubabukan na patrouille olu fana bɛ munumunu na o yɔrɔ cɛmancɛ n'i tagara koro yan fan fɛ fana yɔrɔ caman bɛ yen nɔ an ye mɔgɔw sigi duguda caman caman na walasa u bɛ se ka don mankan minnu bɛ communautéw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka kɛ u cɛma cogo min na u bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na min ye fɔlɔ fana k'u ka marifaw minɛ mɔgɔ la o fana bɛ se ka kɛ cogo min na o baara bɛɛ de bɛ sen na mais plan in de y'a to o bɛɛ sera ka kɛ minɛn caman sanna mobili min sanna bɛ taa ɲɛ fo mobili kɛmɛ fila la o bɛɛ taara cɛmancɛ in na walasa mɔgɔw bɛ se ka minɛn sɔrɔ u bɛ se ka bouger cogo min na donc plan in bɛ sen na an y'a fɔ cogo min na n ko sécurité dɔrɔn tɛ a ka kɛ sababu ye fana min bɛ se ka to mɔgɔw bɛ se ka sigi ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ sababu ye baara misɛnnin dɔw bɛ yen o bɛ se ka kɛ u yɛrɛ min ye jiko ye min ye sirako ye baaraw ka kan ka kɛ walasa ka mɔgɔw lafiya u sigiyɔrɔ la o fɛn ninnu baara ninnu bɛɛ bɛ sen na mais ni ko tiɲɛna a dilanni man nɔgɔ a bɛ temps de ta a bɛ waati de ta komi tiɲɛnibaa fana cayara o de y'a to ko u ma u ma u ma u ma nɔ bɔ komi an yɛrɛ tun b'a fɛ k'a kɛ cogo min mais an jigila ma jigin a ko la vraiment eh, jaa lagareya ka di dɛ i kɔrɔ dɔw kumana eh, maliba fɛn donc sisan min ka di ye yɛrɛ ye i ka lagareya cɛ bɛ se ka kɛ lagare ye muso bɛ se ka kɛ lagare ye ninnu bɛɛ kumana donc kuma laban bɛ de bɔ n kɔrɔkɛ saisi a bɛ fiti bɔli ma dɔn i b'a fɔ awusubilayi mina sitani rajimi bisimilayi ramani rahimi ka minisiri fila fo k'u waleɲumandɔn bamananw b'o de fɔ ko ni ji fiɲɛ sera bulonda la ka ban ji damina ma ka sabu kɛ nin waati in na ko bɛ dugula dugu de fana ko la wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛ awa an ka minisiri bolo ka ɲɛsin lakanako ma sanga n'a ka waati kɔnɔ denmisɛnnin ninnu bɛɛ ɲɛ b'a la a misiri minisiri ne ka ɲininkali bɛ boli min kan an y'a ye k'a fɔ cɛden ta min bɛ senna sɛbɛnni in na cɛden ta in kɔnɔna na wulikajɔ ni gɛlɛnkɛ dasɔn a bɛɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ an y'a ye fana k'a fɔ waati in na tali yɛrɛ kɛra fo k'a ju fɔlɔ ɔ nka maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ tali la sisan ayiwa yala fɛɛrɛ dɔ se ka sigi sen kan parce que an y'a ye k'a fɔ maa minnu bɛna ka na ka n'u ka dossierw bila jama bɛ to ka caya ɲɔgɔn kan ka damatɛmɛ ɔ jama caya ka damatɛmɛ dɔw yɛrɛ ko k'olu bɛ si ayiwa fɛn min ye ɛsɛrɛ ninnu yɔrɔw la baara man nɔgɔn dɔɔnin Bon ne ko a kɛ bɛ ka kuma jumɛn sigi sen kan yaasa m'a f'i ye an bɛ tasi ka to ka a wa dɔɔni dosiw bila yɔrɔ la ne ka ɲɛli bɛ nin kan i ni ce o ɲininkali la ne bɛ kunnafoni min di kɔrɔ ye ko dosi dilan yɛrɛ banna pewu donc o problème yɛrɛ bɛ la ka ban parce que dosi dilanni banna donc ɲinan ta nouveauté min b'a la an y'a jateminɛ polisi ani sapeurs pompiers olu ka tali min bɛ ka kɛ ɲɛ ba fila ni kɛmɛ fila o ci la kɛmɛ duuru kɛmɛ o min bɛ senna sisan an y'a kɛ ɲinan ka bakurubakuruba dɔ di région ma région fɛn o fɛn bɛ yen polisi ɲɛmɔgɔ min bɛ yen ou bien sapeur pompier ɲɛmɔgɔ min bɛ yen olu de b'o baara kɛ u b'a kunnafoni di gouvernement ma u b'a kunnafoni di an yɛrɛ o kɔrɔ ye mun ye an bɛ min nɔfɛ ni recrutement in banna n'i taara centre kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ nin ye sikasokaw bɛ yan kayikaw bɛ yan mɛnɛkakaw bɛ yan tɔdenikaw bɛ yan segukaw bɛ yan sikasokaw bɛ yan bɛɛ k'i i région bɛɛ mɔgɔ ka ye k'a fɔ k'u bɛ yan c'est à dire a bɛɛ tɛ ɲɛnabɔ tuguni bamakɔ yan ka bɛɛ k'i ka dosi bila i ka yɔrɔ la dɔrɔn a bɛɛ kana to ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ ɲagami yan an y'a essayer k'o de bɔ o ye nouveauté dɔ ye télévision na donc a ye jama ye yan cogo min na région bɛɛ la jama tun bɛ yen o bɛ ka mun yira k'a fɔ mɔgɔw b'a fɛ ka don fini na hali bi mɛ hali bi an ka kuma caman an delila k'a fɔ k'a fɔ mɔgɔ tɛna fini don fini ka fini ta parce que i ma baara sɔrɔ mɔgɔ man kan ka fini ta parce que a somɔgɔw ko k'u dɛsɛra a la o caman bɛ k'an fɛ yan dɛ Hali bi i n'a fɔ cogo ka jɛ kɔnɔ a ka kan ka kunnafoni a ka kan ka mɔgɔw sɔn hakili la o da e b'a dɔn i den e yɛrɛ dɛsɛ b'a la so i kana to a ka taa fini don parce que n'a ye fini don a bɛ jamana bɛɛ di o de bɛ dɛsɛ donc an ka baara kɛ ka mɔgɔw kunkolo ko min kan ka kɛ i kan ka min ko an b'o don mɔgɔw kunkolo la an bɛ mɔgɔw labɛn de an b'u fini kan ka don cogo min marifa bɛ di cogo min na aw ka baara ye jumɛn ye o de bɛ f'i ye mɛ sɔn dɔw b'i la n'i nana n'o ye o tɛ b'i la donc o baara in an bɛɛ de kan k'o jateminɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a ye fɛn caman bɛ fɔ an ma mɛ ni tali daminɛna a ye min fɔ o de don dɔw bɛ si da la k'o fɔ k'u ka dossier dɔrɔn donc hali bi an ka laɲini ye min ye o de y'a ye k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ de b'i la I yɛrɛ ma u bɛ sɔn ka a ka kɛ a ka di ni labɛn ka to a la jamana la n'an y'u caman sɔrɔ fɛɛrɛ caman b'an bolo ka kɛ mɛ hali bi fo sosiyali ko in tɔ ka bɔ fana an ka to yen ni minnu ni sansi ni minnu na minnu garisigɛ b'a la a ka di minnu ni ye olu ka don a la ɲinan minnu fana b'a la tuguni ka fara kan ɲugu tɛ ko la fɛn kura ko la o y'a ye ɲininkali b'a la ni fɛnkɛ sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛɛ kɛra ka boliw kɛ ka visite médicale kɛ ka sɛbɛnniw kɛ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bɛna tɛmɛ mɔgɔw dɔw ɲɛ ma o bɛ ɲininkali dɔw k'i la mun na i b'a fɛ ka fini kan e bɔra o ɲininkali fɛ mɔgɔ ye o ɲininkali b'a la n'o bɛɛ bɔra yen i bɛ sɛbɛn dɔ bɛ yen nɔ i b'i bolo d'o la a bɛ fɔ min ma tubabukan na ko engagement k'a fɔ n ye fɛn fɛn fɔ fɛn fɛn kɛra n'a ka ɲi ne sɔnna ne sɔnna bɛɛ ma mais sini ma kini ma ni bɔli kɛra kala ma k'a fɔ ko n ye kuma dɔ fɔ ou bien n ye fɛn dɔ kɛ min ma ɲi a bɛ se ka n bila bɛɛ de b'o signer sanni ka taa u fa k'o fana dɔn eh, n y'o fɔ bi e y'i engagé sini fɛn dɔ yera dɔrɔn i bɛ se ka taa k'a sɔrɔ mankan caman wɛrɛ ma k'a ko la donc hali bi eh, n y'a fɔ cogo min na ko mɔgɔw an y'a kɔlɔsi an y'a kɔlɔsi k'a fɔ jama tun ka ca an ye dɔ fara kan dɔ farala a durée kan a kɛra ka kɛ polisi ta ye min ye k'a kɛ bamakɔ komisariya bɛɛ a bɛɛ ka kɛ yɔrɔ bila yɔrɔ ye parce que a daminɛ na komisiyɔn mɔgɔw tun y'a jateminɛ yɔrɔ dɔ yɔrɔ dama damani sugandi ko mɔgɔw k'u ka dosiyew depose jama caya kun fɛ an ye dɔ fara délai kan ka tila ka a ye komisariya bɛɛ ka yɛlɛ walasa mɔgɔw ka taa o bila yen donc o y'a to mɔgɔ caman en tout cas presque bɛɛ sera k'i ka dossier bila o de ye nin ka ye Eh, bamakɔkaw waati bɛ ɲini ka dimi dɔ la ko sababu kɛ general salifu tarawele ani a minisiriɲɔgɔn ni maa wɛrɛw kan ka ɲɔgɔn ye o de y'a to waati min tuma min n'an tun b'a dan ma ka jɛmukan in sigi an tɛna waati bɛɛ sɔrɔ bi mais teliyara baba e tun b'a fɛ ka dakuruɲɛ dama fɔ yanni bɛ n b'a fɛ ka relance kɛ jaw ka question in kan ko polisi den tɛ kɛ polisi ye gendarme den kɛ tɛ gendarme ye k'a fɔ ko i ye min f'i ka kɔrɔfɔ la minnu ye tenue don in yɛrɛ kanu olu ka se ka yala ka kana kana kɛ dɔrɔn polisi den de bɛ kɛ polisi ye gendarme den de bɛ kɛ gendarme ye an bɛ se k'o preuve sɔrɔ cogo di k'o yir'u la. o preuve ka musow olu yɛrɛ caman bɛ yen kuma caman a u yɛrɛ bɛ dimi olu dimi su kɛmɛ kɛmɛ k'a fɔ k'u denw tɛ ta an b'o fɔ kuma bɛɛ n'a fɔra ko polisi nationale o ye bɛɛ de ye o tɛ k'a fɔ ko polisiw den kan ka bila polisiw la u nɔ na ou bien sɔrɔsiw den kan ka bila sɔrɔsiw la u den na non bɛɛ de don. mais tɛna polisi den n'i ye kɔnkuru kɛ n'i pasira i tɛna tɔgɔ cogo tɛna bɔ la ko parce que i fa ye polisi ye kuma kɔni t'a la mais k'a fɔ de ko kota bɛ d'u ma ou bien jagoya olu de bɛ ta fɔlɔ a tɔ bɛ di mɔgɔ ma a tɛ kɛ ten a tɛ kɛ ten cogoya si a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u yɛrɛ n'u y'a ye lisi bɔra k'a fɔ u b'a k'a fɔ den caman t'a la a bɛ dɔw yɛrɛ tɔɔrɔ n'an b'o de f'u ɲɛna k'a fɔ a ma dabɔ k'a fɔ an bɛ tali kɛ k'a kɛ dabu k'a kɛ polisiw denw bɛ ta sapɛri pɔmpiyew denw bɛ ta ou bien garidiw denw dɔrɔn de bɛ ta o fɛnkɛ national de n y'a fɔ cogo min na ɲinan pour que ka chance di région bɛɛ ma a bɛɛ ka mɔgɔ ka y'a la an y'a polisi ni sapeur pompier déconcentré ɲinan ka to région na ka tali kɛ bɛɛ k'i ni jɔyɔrɔ y'a la kɔrɔ madu dunya i tun ko k'i fana ye awɔ dakuma kelen kuma in tɛna janya excellence ça fait lakana kuma don ça fait lakana ɲininkali don n'a sɔrɔ k'a daminɛ kayi fo kidali n ko fo kidali o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ɛɛ i ye fɛn fɛn fɔ sisan jate bɔnnen don a bɛɛ de kan wa walima yɔrɔ dɔ ye dunduguma yɔrɔ ye min ni o lakana tolen bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo o mana bɔ yen musaka ko nin tɛ nin tɛ ko dennin ye dɛ a bɛ aw ka loi de programmation de kɔnɔ wa walima nin ye musaka kɛrɛnkɛrɛnnen ye parce que jama cayara a ko ka ca b'a daminɛ ni musaka ko ye loi de programmation tɛ mais élection kalafili san o san depuis san daminɛ kalafili fana bi budget bi voté fana bɛ se an b'a fɔ ko miliyari nin hakɛ in o bi sɛbɛn o bila élection donc n'i ko ko élection kunnafoni b'a la communication lakanali b'a la ani élection yɛrɛ ka papiyew bila ka kariti fɛn o la o bɛɛ b'a kɔnɔ donc ni an bɛ ka musaka minnu don lakanali la sisan o o kun o kun labɛnnen don ka bila ka mɛn a mɛnna depuis élection minnu bɔra ma fo ka se présidentielle ni tun fana kali ɲɔgɔn la o b'a kɔnɔ ci cogo ee mali région bɛɛ kelen fɛnkɛ de don a bɛɛ gouverneur tɛ tɛ yen min b'a ka papier bila ka na hali tawudeni ni o yɔrɔ minnu ma sigi sigi kosɛbɛ kosɛbɛ ani menaka ninnu olu bɛɛ y'u ka fɛnw bila ka na u b'a kɛ cogo min na olu sɔrɔdasi minnu ka niveau la ka daminɛ kidali fana gouverneur bɛ yen kidali mais yɔrɔ minnu na

nin baara in ka kan ka kɛ minnu b'a kɛ o y'an ka finitigiw ye u ka baara minɛn ko an'u ka dumuni ko ni nafolo minnu ka kan ka sara u ye sabu n'i ye sɔrɔlasiw ni an ka lakanabagaw bila ka taa kɛnɛ kan yala u ka nafolo ko a jɛmɛ wa u ka kan ni min ye a bɛɛ labɛnnen don wa u bɛ se k'u ka baara kɛ ni ala ye latigɛla bolo kan u ka kan ka ladon ladon cogo min na u doni ka taa furakɛyɔrɔ la nin baara bɛɛ lajɛlen labɛnnen don aw fɛ wa nin baara bɛɛ lajɛlen don olu dɔrɔn tɛ parce que olu ka baara don olu kalikan don hali maliyɛn tɔw ni ala ka nana n'a ka n'a ye ni fɛn ye mɔgɔ min sɔrɔ o de y'a to sapɛri pɔmpiyew hali kunu hali meetingw fɛn fɛn kɛra ka bɔ caman bɔ yɔrɔw la sisan yɛrɛ an bɛ to ka kɔlɔsi hali sapɛri pɔmpiyew ka mobili bɛ jɔ kare kun na o kɔrɔ ye ko ni fɛn dɔ kɛra kasara dɔ kɛra dɔrɔn i ka se ka taa o fɛn madu dunbiya ye budget ko min fɔ sisan budget in y'o de ye o sécurité budget tɛ dɔwɛrɛ ye o mɔgɔw ka fɛn min kan ka d'u ma min ka kan ka don taji la min ka kan ka don aw fana bɛ sɔrɔ ka na cogo min na gafe min n'a fɔra ko lakanali budget o dɔrɔn de don donc o ko ninnu tɛ baasi ye o bɛɛ bi ta fana budget national de mali c'est parti te ko na ko an dɛmɛba dɔ bɛna wari d'an ma k'o kɛ o ye maliɲɛw maliɲɛw de ka mali budget yɛrɛ de bi ka to an sera bi donc aw bɛn'a ye fana ka daminɛ depuis campagne daminɛna patrouille fana bi ka caya sisan an b'olu caya

waati ninnu bɛɛ ka tɛmɛ waati in fana kɛrɛnkɛrɛnnen don ka tɛmɛ waati kɔrɔlenw kan k'a sɔrɔ basi foyi ma kɛ jamana in kɔnɔ ni basi an ka kalafili bɛ se ka don kɔnɔ bana i ka carte d'électeur sɔrɔ i taara kafo ka jɛsi an b'i fo jaw lamane ta ye min kasi komi ka kuma dɔ ma sɔrɔ kɔnɔ fɔ ale denw ye baara in taabolo ma fi a k'i ma tɛ fɔ ka s'a dan na ne yɛrɛ bɛ jɛmu min kɛ sanga na ka waati mɔgɔw bɛ ne wele waati bɛɛ ka wale ma kuma sigi minisiri i ka yamaruya kɔnɔ yɔrɔ in na a bɛ an ka jisa ka ɲɛma la n'o kun na dugu dunya cɛdenw min bɛ ka a kɔni bɛ kɛ dasuwa mɔgɔ kɛrɛ furu ba tɛ yen k'i tɛ maa fiyan fanba la a kɔni wuli kelen sɔrɔ yɔrɔ min da bɔra ka s'a ma nin hakilina in minisiri a ka d'an ye maa fɛ waati banna ka ban mɛ

ee ne bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ ne tɛna ɲininka kɛ bi k'o sababu kɛ ne de y'aw bisimila général salifu tarawele a bɛ fo o sababu kɛ madu dunbiya ye kuma daminɛ ni min ye hali maa den n'a ye fanga sɔrɔ fana b'a bonya mais ale bɛ a kɔrɔmaw n'a masaw bonya kosɛbɛ an b'o masegin a ma bi n'a sera an de fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnya la ne min bɛ ka ka kuma aw fɛ bi ne dɔgɔnin don nka bi n b'a fɔ ko ba salifu bi n b'a fɔ ko ba salifu o sababu kɛ n bɛna aw n bɛna baro dɔ fɔ aw ye dakurunya dama dama la a kɛra kayi guvɛrnɛrɛ ye tuma min na n teriw dɔw bɛ yen olu ko n ma ko aa k'i dɔgɔnin y'i mara dɛ e ne ko n ko dɔw denw m'u mara wa donc salifu i bɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'a ma ɲa i nana nin ye radio so ninnu bɛɛ ɲɛ na ko maa o maa ni i sugandira k'a fɔ i bɛ kɛ cɛbɔ ye k'i b'a tigi lakana o t'a dɔrɔn ye dɛ parce que n'i y'a mɛn i b'o tigi lakana maa minnu bɛ kala t'a ye i b'olu fana lakana mais ko fɛn fila i b'o ɲini an fɛ an minnu ye kunnafonidilaw ye an ni jamanadenw an ka kunnafoni d'i ma mhm. ani i ka lakanabagaw fana ka kunnafoni d'i ma yala nin kira saba o bɛ kɛ mais yanni n bɛ kuma laban d'i ma an tun ye maaw la ɲagali ni ko dɔ ye k'o sababu kɛ i ka baara dɔ y'a daminɛ manda don a baara mais an kɔni bɛ dugawu kɛ ni min sigira n'a bɛ se k'i to yen k'i ka baara ninnu continuer o ka ye o ye mun ye i ko ko ni cɛni kɛra yɔrɔ min i bɛ nɔ minɛ i kasa nɔfɛ i bolo nɔ nɔfɛ n'an k'o ma ko police scientifique olu baaraw olu bɛ eh, nin zen na lakanan na an ka nin election min parce que président kalasigi o ye ko kɛrɛnkɛrɛnyalenba ye waati de y'an t'an tɛgɛ mais ne tɛna ɲininkali kɛ o yɔrɔnin dɔrɔn n'a sɔrɔ ka maaw hakili lajigin o la parce que an y'a kuma fɔ tuma min na an ɲagalila k'a fɔ ko jaa maa bɛ se ka nɔ minɛ i kasa dɔrɔn nɔfɛ voilà a baara bɛ sen a baara min a ka gɛlɛn a ka ji a ka girin kosɛbɛ n'a fɔ ye cogo min na n ko a fitinin bɛ yen dɔ bɛ polisi la dɔ bɛ gendarmerie la dɔ bɛ sapeur pompier la olu b'a kɛ

a baara ka misɛn a ɲɛ ka misɛn an tun b'a daminɛ ni eh, gafeba min ye a bɛ fɔ min ma loi ka créer o kɛra ka ban donc décret damadamani bɛ yen nɔ minnu ka kan ka ta fɔlɔ en même temps ka wari ɲini ka bila ɲɔgɔn kan ka so kuruba jɔ mais n y'a fɔ cogo min terrain sɔrɔla a kan ka jɔ yɔrɔ min olu bɛɛ bɛ se donc fɛn min don yɔrɔnin kelen ko tɛ mais n'a ma daminɛ depuis yɔrɔ waati jan i tɛ se ka wuli dɔrɔn tile kelen dɔrɔn k'i tɛgɛ kɔri k'a sigi sen kan k'a kɛ donc o de y'a to eh, mandat in eh, banna k'a sɔrɔ a ma sigi sen kan mais sɛbɛnw bɛ yen a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ mɔgɔ mana na n'i ye nin papier kalan ka yɛrɛ sema ta i b'a dɔn k'a fɔ ko min don i kan ka taa n'a ye parce que an tun bɛ k'a kɛ cogo min na a bɛ kɛ siɲɛ fɔlɔ ye an ka sous-région bɛɛ la ɲɔgɔn ka kiti tɔw la parce que i b'a ɲɔgɔn ni dɔrɔn ni mɔgɔw caman fɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u ka polisisow la a dɔ bɛ yen gendarmerie bɛ minnu fɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu fana fɛ yen nɔ a dɔ bɛ yen mais an tun kan b'a kɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ national de ye ka ministèrew fɛn fɛn bɛ yen ni sipesiyalisiw b'a la olu bɛɛ bɛna k'a daminɛ hali finance minnu bɛ se ka faux billet ko ɲɛdɔn a kɛra cogo jumɛn o bɛ se ka kɛ a ma kɛ olu ka kɛ authentique ye olu bɛɛ b'a la communication sipesiyalisiw fana bɛ se ka don a kɔnɔ donc national de don bɛɛ de bɛ ka bɛɛ de ka jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ awa bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so kelenba kɔnɔ ka baara kɛ fɛn min y'a to ni ko kolon dɔ kɛra ka ban dɔrɔn mɔgɔ mɔgɔ kan k'a ka cette perspective di k'a fɔ ko nin ko in bɛ taa cogo la a bɛ nin fara ɲɔgɔn kan a ka se ka fɔ ten k'a fɔ ko nin ye nin de kɛ ka taa cogo la i tɛ se k'i kala fili parce que a bɛ jɔ i la k'a fɔ ka kɛ nin cogo la donc komi nin koba de don je suis sûr que mɔgɔ mɔgɔ mana na kɔfɛ o tigi tɛ se ka nin ko in bila bolo kɔfɛ. madu dunbiya bonya bɛ mande bonya masegin bɛ mande e de ye kuma di général ma kuma laban fana d'a ma. mais n'a ma ɲɛ o nana ne fɛ yen i ye ne minɛ o sababu kɛ i ka gɛlɛya ko fɔ ala de ye gɛlɛyaw di sabalakaw ma n kɔni ye n minɛna n ye saga d'aw ma baba tarawele ka bɔ arajo gintan na antoine ka bɔ renouveau la jara ye bamanan eh, an b'a sogo fara fara ka taa n'a ye wa a mɔnen don a mɔnen don parce que a tile ma tan bilenman ka bɔ voix des jeunes la jose ka bɔ ɲɛtaa la jawo ka bɔ maliba la an bɛ kuma laban di an kɔrɔkɛ ma a ka ale de ye kuma di ministre ma a ka tila ka kuma laban in di ministre ma tuguni ma duya kɔrɔya ye kunnandiya ye n'o tɛ ma fɛn fɔ dɛ n tɔlen tɛ bila kɔnɔ nka e minɛlen don jose fana minɛlen don gebe e minɛlen don mais ne bɛ dugawu de kɛ don o don ala ka ne dɔgɔninw porokoto parce que aw ka fɛn tɛ sɔrɔ bɔn sisan kɔni an bɛ minisiri fo dan tɛ foli min na a bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na ala k'a kisi k'a tanga si ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala ka si ni kɛnɛya da jamana in jɔli kan ɛɛ minisiri i nɔfɛ mɔgɔw sango ani kolonɛli sise maa cɛsirilenw don an b'u fo nin waati n'i y'a ye n'u bɛ ɲɔgɔn bolo halisa danaya de don nka anw yɛrɛ ka danaya ka bon ka tɛmɛ u bɛɛ kan yanni nin kɛnɛ ninnu ka sigi bi kɛnɛ i ye bolofara caman da sigi olu ka ɲɛfɔliw kɛ ɲɛfɔli kɛ an yɛrɛ kɛnɛ bɛɛ kan ka kɔn bi ɲɛ bi de sera fɔlɔ kun bɛ k'i ye nka wasa tɔ bɛ kɔ minisiri nin kɛnɛ sigilen kɔ an b'a fɛ i ka dakuruɲɛ kelen fɔ an ye an kɛ k'an bɛn da ka k'an bɛɛ don dɛ bi n y'a fɔ cogo min na n ka nisɔndiya don kuma o kuma n'an sigira nin cogo la donc donc hali laminikɛlaw yɛrɛ bɛ se k'a faamuya yɛlɛ ko yɛlɛ minnu b'a kɔrɔ ani b'a yira k'a fɔ nisɔndiya bɛ yan a kɛra komi balimaya

mais an ma se ka a to ko lakanabaliya ko foyi tɛ se ka kɛ o dun ka gɛlɛn jamana in ko donnen don ɲɔgɔn kɔnɔ kojugu an b'an seko de kɛ o de y'a to hali bi an b'a ɲini aw fana fɛ an b'a ɲini an lamɛnnikɛlaw fana bɛɛ fɛ an bɛ waati min kɔnɔ waati min eh, a kɔlɔlɔ ɲɔgɔn ka gɛlɛn an bɛ k'a jateminɛ dɔw bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn lasiran a ka d'u ye ka mɔgɔw lasiran k'a fɔ ni kalata kɛra mankan bɛ kɛ mankan bɛ wuli mankan bɛ wuli u t'a dɔn u bɛ ka min fɔ ou bien hali n'u b'a dɔn a ko ka jugu kojugu a ma ɲi a ma ɲi mali ma a ma ɲi mali ma a ma ɲi mali si ma a bɛ ka kɛ sababu ye a bɛ ka jouer économie kan parce que jagokɛla caman bɛ yen olu yɛrɛ bɛ ka siran déjà ka na n'u ka minɛnw ye butigi caman bɛ yen u bɛ ka siran u bɛ ka dɔ b'u ka minɛnw kɔnɔ butigi kɔnɔ u bɛ ka da tugu k'a fɔ ko aa tiɲɛni bɛ sɔn ka kɛ donc o bɛ jɔni o bɛ jɔni nafa fana bɛ a b'anw de mago sa hakili to yɔrɔ la élection in kan ka kɛ fɛti ye fɛti de n'i y'an fɛn fɛn ɲininka a ye diinɛ fɛn fɛn ta ne b'a fɔ ko fanga ala de b'a d'i ma bɛɛ b'o fɔ an k'o dɔw jateminɛ an dusukun na an ka taga an ka essayer ka lakanali kɛ an bɛ an seko kɛ ala an dɛmɛ a ko la a ka kɛ basi foyi ma k'a la ni min ye san sɔrɔ tɔw k'a fɔ ko a ye san sɔrɔ n'a ma n'u ko ko nin tigi ye san sɔrɔ a ma bɛn an ma siraw bɛ yen i bɛ se k'a fɔ cogo min na ko n ma sɔn mais fɛn min ye k'a fɔ k'an ka taa cɛnni de kɛ an ye fɛɛrɛ caman ta n'an ma se an ka o fɛɛrɛ kɛ o n'an bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ an bɛɛ ta de ye mali ye mali y'an bɛɛ ta ye mɔgɔ si man kan k'a tiɲɛ mɔgɔ si ye donc o kuma laban ninnu ka gɛlɛn n ma k'a fɔ parce que mɔgɔ caman bɛ yen i b'a ye réseau ni fɛnw kan ni nin tɛmɛna an bɛ tiɲɛni kɛ ka nin ka tɛmɛ an ma se o ma i b'o foli min kɛ dɔw b'i dalakan minɛ u bɛ siran de a dabɔra fɛti de kama a dabɔra ɲɛnajɛ de kama démocratie ka ɲɛnajɛ démocratie ka fɛti an y'a fɔ k'an bɛ taa o de fɛ k'an tɛ jagoya fanga nɔfɛ n'est-ce pas donc n'o fɔra ka ban an ka taa n'o sira ye an kana ɲɔgɔn lasiran an kana an dɛmɛnikɛlaw lasiran an kana mɔgɔ lasiran k'a kɛ komi n'a sɔrɔ mali ma deli ka élection kɛ fɔlɔ nin de ye élection fɔlɔ ye n'a kɛra tan ni nin kɛra tan ni nin kɛra tan a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ an ma s'o ma donc n b'o kelen ɲini bɛɛ fɛ lamɛnnikɛla bɛɛ fɛ aw fana ka jija kunnafoni yɔrɔ la citoyenneté ko la k'a fɔ élection ma se an ka ɲɔgɔn bagabaga fɔlɔ k'a fɔ ko ni nin tigi pasera n tɛ sɔn an ma s'o ma i b'i wuli sisan depuis sisan de i seko ye fɛn bɛɛ k'o kɛ walasa i bɛ tugu mɔgɔ min kɔ o tigi ka san sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma se nɛniniw ni fɛnw k'a ma daminɛ o de bɛ yen nɔ kuma laban ye k'a fɔ la ɲɛ ala ka ɲɛ ka da bɛɛ bamaɲare cɛ muso denmisɛnnin makɔrɔba waati a sera amadu dunbiya arajo kiledu tɔgɔ la i bɛ fo jaw maliba baba tarawele gintan antoine renouveau adama voix des jeunes jose elaji jose tarawele ɲɛta ne yɛrɛ ye mamadu jaji sako sax radio rfm ka minisiri fo k'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo aw minnu tun bɛ k'an kan lamɛn nin radio nin kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ko k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ani ce